Come on, come on, come on. ị fụ na onye ọbụna yiri efe a ị fụ ọmụ Arọ ị ma na onye a abụrọzi obere mmadụ o si n'obere obodo wee pụta so guys right now we want to go inside and see what happening. Remember to follow this page, Shams Official TV. Unu m kịta anyị chọrọ ịba inside ka unu fụ ife na-eme inside anyị ajụọ one or two persons ajụjụ mm, ka unu wee mara ife- mara ka Ikeji Izuogu si wee bido ghọtago so guys let's go and don't forget to share this video and remember to

so guys right now we want to enter inside you understand so let's go inside they want to start playing like ma gonna play bido any occasion a ga-ebugo n'ụzọ kpọkuo chukwu okike abịa mana ndị anụ ka abịa were ọnọdụ

Izo, mmammanụ, mmammanụ, mmammanụ. Ụmụ nwaanyị ori ihe ori ihe. Ama m na ha na ụmụ ọrụ mụ na ụlọ ejighị. Ndụ nke anyị na gị o. Biko.

anyị were na-akpọku onye nwe anyị nụ Eke kere ụwa Chukwu Okike Abịama anyị bụ ụmụ orugo agbakọtara n'ụbọchị taa dị nụ wụ the 24th of um, April 2025 ọ gịnị ka a na-eme ihe a na-eme bụ Ikeji Izuogu kpọmkwem wụrụ Oye Egbugbu ya ka anyị na-asị ekele otuto gụchasịara anyị ga na-eje eje anyị ga na-ana ana uche mmụọ uche mmadụ o nweghị nke ya afụ anyị ọ bụrụ na ọ nọ n'ihu anyị nọ n'ihu ya na-eme n'azụ anyị anọ n'azụ ya na-eme n'ihu mana ihe anyị na-asị bụ ya enwekwana ebe ọbụla o mere o. ihe anyị na-arịọ ọ wụ ndụ ndụ nga nga ndụ nwoke ndụ nwaanyị ise o ruo onye ya ruo ibe ise Ikeji nke aha 2025 Ikeji mbụ anyị na-ayọ na onye ọwụna bịara ya bụ ụkwụ o jiri were bịa mara mma mana nke ọ ya-eji ana ya-aka ya mma ise ihe a nọrọ odenigwu odenigwu Ọ ya nọ ya. Ọ ga-adịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na orie, dịrị anyị mma na afọ, dịrị anyị mma na nkwọ. Ahịa n'anọ ụbọchị anọ, anyị na-eje eje na-ana ana ahụhụ. Onye ọbụla na-eburu anyị ihe ọjọọ n'obi.

anyị na-esi ekwu na-ayọ ka onye nwe anyị bịa gọziwe anyị ise

agbara m ọjị nke mbụ ọ gbaa atọ ya bụ ọjị ikenga ehe m wakwa ọzọ ọ gbaa gịnị anọ ahịa n'anọ ụbọchị anọ ọ ga-adịrị na anyị mma ise ọ ga-adịrị na anyị mma ọ ga-adịrị na anyị mma ise ngwa biko ewere m otu

ọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ebe a ọ nụrụ bịara a sị o chetara ochie na ọhụrụ ka agbọ ya iwu ama na onye isi unu ọ na-achịta ụlọ ọfụma ọ na-achịta ụlọ ọfụma

ụmụnne ndị na-ekiri vidiyo right now ekpesịrị ekpere achọrọ ibido ihe a na-eme kịta ana ị na-awachikwa vidiyo na-eshare kwa others o nwere ụmụnna anyị ndị na-abatarọ maka mmemme a i share ya ka ha wee kirie ya ebe ọbụna ha si ekiri o daalụ rinne aka m bụkwa nwa- nwanne m nwaanyị ada mazi chọọ nzi nke ụnụ mara time Taata ka anyị na-ebido Ikeji 2025. Make sure na ị na-ekiri this video mm, share kwa to others ka a mara otu Izuogu si eme ife ha. Daalụ rinne. mm. Dị ka ị na-afụ anọ m live na obi Izuogu. mm. Dị ka ị na-afụ ya ekesigo ọjị taa ka anyị bidozie ihe a na-eme. Daalụ rinne.
mgbe Izuogu nna anyị Izuogu ji ama anụ ndị ya ndị nọ n'okwu ya na ndị onwe anyị na-asị na ọ ga-adịrị unu mma oo ise ọ ga-adịrị anyị mma oo ọ ga-adịrị anyị mma oo

onye anwụkwala ma ibe ya efune biko Chukwu Okike Abịama anyị na-ayọ gị nke anyị mara mee nabata ya nke anyị amaghị mee nabata ya anyị wụ ụmụazị anyị na-aghụ ahụ n'ahọ n'ahọ ekwekwere ka anyị wụ ya mee anyị buoro anyị ụzọ kpeere anyị azụ ihe a na-ayọ wụ ndụ mmiri ndụ azụ onye anwụna ma ibe ya efukwe doo biko ka ọ ha na mere a
Dịka bịa, adịghị m biko n'ụbọchị tata bụ oge. Ihe a wụ nzu ka anyị ji n'ihi na aka na-ama nzu ada amara onye. Aka na-ama nzu ada amara onye, aka na-awa ọjị ada ihe ike ada emere ya n'ihi na nwoke ma ọjị ada awara ofu mkpụrụ ose ọjị. Anyị akpọkọ ndị na-atụ nzu ka unu bịa tụọ nzu. Akpọkọ ichie ukwu na ichie nta, ọkpụ nwoke na ọkpụ nwaanyị, akpọkọ nna anyị Izuogu. anyị eche emechakwa ihe aka adị mmeta ọnwụ na anyị emecha ya meta ndụ meta ihe aka ihe nwoke gara ịga ma gara nsọ ego oyibo anyị na-asị na okorobịa dị nke ibe na agwa bụ okorobịa dị na bịa pọrọ site chọrọ otu ụta ka o nwee ọnọdụ ya dị mma anyị sị na ọma dịrị anyị n'afọ ihe anyị na-ayọ wụ ndụ ihe anyị na-ayọ wụ ahụ isi ike na ekwezi anyị wee zụọ zuo mba biko a sị na anyị ka ọma mmiri ọnụ ọgba ahụ anyị sị na ndị iro ndị ajọ mmadụ ndị oji egbe egbu ndị oji mma egbu ndị ọdịka ihe mmadụ wee wuru nke ndị ọnọ nkịtị enwe efe ndị egbụma Anyị sị na ha amafụ ya n'eke, ha amafụ ya n'oye, ha amafụ ya n'afọ, ha amafụ ya n'anya n'ụbọchị naanọ. Ọchụkọ yeta egburu onwe ya n'ọdachi ọzọ n'ihi na ọmụmụ egbu bụ mgbe ya adịghị nkọ. Otu ọ ka anyị tikwara anyị nwawo ụmụ Izuogu niile na ihe mere. Anyị na-asị Chukwu na ndị ala doo biko bịa nọnyere anyị n'ozuzu oke ka ihe niile nke anyị kwuru n'ụbọchị tata ka o nwee isi nwee ọdụ. Ọ ya ka anyị na-arịọ na-asị ndị na-ama nzu bịa nọkwa ụnụ mmadụ otu n'ụbọchị tata maanụ nzu na oke

Ikeji ka anyị na-abịa ka anyị mee mezuo omenala ihe unu hiwere anyị anyị ha akwasa ya meso anaghị akwasa ihe nna ya hiwere ya chụma kwasa anya ya udo na ịhụnanya ka anyị chọrọ anyị achọghị nsogbu chukwu oke Abịama ihe a na-ayọ na udo udo udo udo chịa udo chịa na ana be anyị chịa na ezinụlọ anyị chịa na Izuogu ọchọkọ oyoma ya ọdachi nwe ọzọ ozu azụ ugwube gbajie onye si na nwa mmadụ ahụ nke ya agaghị anọ onye si na nwa mmadụ agaghị anọ nke ya nọda onye na-afọ ya tikiri eze eji ejikwa ya ọnụ ọchọkọ oyoma ya ọdachi nwe ọzọ ozu azụ ugwube gbajie ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọkpụ nwoke ọkpụ nwaanyị mmiri atana ma azụ anwụna biko anyị na-asị ụlọ ekwe na anụ izu ọbụla ezere na ya udo chịa n'ihi na ebe udo adịghị ọganihu anaghị adị ya nyenụ anyị udo nyenụ anyị ịhụnanya

anyị ga ha akpọkọta gị ha apụghị ọ ka ị na-esi eme mgbe niile mgbe niile anyị na-asị ọ ngị hiwere ọnọdụ a anyị nọ ihe a niile ịhụrụ anyị na-atụ aka adabagharị na-erie na nkụkụ anyị na-asị gị doo na gị imeena imeena imeena wee na-asị biko nekwe anyị n'ahọ 2025 a ikeji izuọgụ anyị na-eme ọ ya bụ ihe o dere igwugwu ọ mgbe a ka anyị na-ene anya na ụmụ nwa anyị ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ga-ahụta mkpịsị ngụgụ ha ise anyị na-ayọ ka ị bịa bịa bịa mee gịnị ka ị bịa nọnyere anyị nekwe ndị mbụ na ndị egede bịakwanụ bịa bịa gbasobenụ nna anyị izuọgụ ebe ọwụna ọ nọ anyị a na-eru ibe anyị nọ anyị na-ekwu ihe ọwụna a na-eme nekwenụ ọrụ ugbo nekwenụ ọrụ ugbo nekwenụ ọrụ ugbo ọ ya adịkwa mma ka onye ọwụna ka emechaa anyị ikeji a onye ọwụna achịkọrọ ọgụ ya na mma ya baa n'ọhịa ka agụụ ghara ịgụ mmadụ isi abụ okpu ka kwashiorkor ghara ịbịakwa oo biko anyị na-asị oge anyị ji egosi ndị be anyị ndị ọbịa ikwu na ibe na na ndị izuogu ma anabata ndị ọbịa na mmemme a na-akpọ ikeji izuogu ọ wụ ejimara anyị ọ wụ ihe a na-asụ na bekee our traditional heritage our cultural heritage ya bụ anyị na-asị ụnụ biko onye ihu na onye azụ nabatabanụ ndị ọbịa nabatabanụ ndị ọbịa anyị were na-ekwu sị biko nekwanụ ụmụ anyị a na-esi ibe niile dị ha anyị iche iche na-abata anyị na-asị na ọ ga-adịrị ha mma o ụkwụ e ji ha were bịa mara mma mana nke e na-eji ya ana ga-akakwa mma o anyị wee na-asị biko na eke n'orie na afọ ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị anyị mma ndị nwaanyị ịmụ nwa na-esiri ike biko chineke nye ha mkpụrụ nke ahọ nye ha mkpụrụ nke ahọ ya duwe ha ya chekwaba ha ndị onwe ka ọ ha ha na ụnọ ọrụ anyị na ụnọ ahịa anyị na ibe niile anyị nọ biko gbakwanụ mbọ nna anyị ukwu ezi chukwu okike abịama biko duwe ha chekwaba ha duwere ụzọ duwere ha azụ oo. Ah, ah.
tata ka anyị na-akwanyere nna anyị izuogu ugwu dịka e si eme kwa ahọ kwa ahọ Ee, na ihe anyị ji nkwụ elu Ee, ndị ichie n'o mbụkọ anyị nwata anyị na-arịọ ahụ n'ahọ n'ahọ anyị si anyị mepechakwa n'ọkụ ya dị mma anyị emetụtakwa ya dị mma anyị ya ya ka ọ dị mma ee anyị makwa na ọ ga-adị mma n'ihi na anyị nwataghị ọrụ na ya ka ọ ga-emeri ndị mbụko ka unu bịa na izuogu bịa nabata ihe a n'obi ọcha ma ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme n'ihi na adịbụ mbe emepụta ya ee ma ọ bụrụ na mistake dị ka unu megịdị ka unu correct ya dịka unu ka anyị na-abịa dododo eji asị na ọdụ ododo oyibo ọyị na anyị na-arịọ biko bịa were nkwụ n'iko anyị ṅụọ na glas na-achụkwu ka bịa aja ọ na ya ụmụrụ
na ihe a na-enye unu ihe ahụ mmị ọkụ ọ na ngwọ nkwụ elu a na-enye unu mmị ọkụ onye oyi na-atụ ka ahụ cha ya ọkụ biko ọ udo ka anyị na-achọ na ịhụnanya a na-ayọ oke ọbịa biko bịarekwa anyị Izuogu chekwakwa na anyị chụọkwa na anyị ndị ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ ndị na-echere anyị ọjọọ ihe ọjọọ na-ejekwara ha mgbe Ikeji anyị ga na-eme anyị ehere mmekọta ha a ga na-emezi omenala anyị na-eme Ikeji Izuogu ka unu heri na Izuogu Izuogu ka unu heri a na-enye unu mmanya na Eke na-enye unu n'Oye

nna anyị Izuogu anyị mara eme nabata ya anyị amaghị eme nabata ya udo udo ka anyị chọrọ n'ebe ị nọ na-ebutere anyị ụzọ na-ekpekwere anyị azụ na-eburu anyị ụzọ

n'ụlọ ahịa anyị ebe anyị si enweta ihe anyị ga-eri ihe ziri ezi oo Um, guys, right now we want to go and eat our Eze and other people that are done with everything. egbugo anụ emeziri ife niile so right now ndị bịara occasion ga-eri were ṅụọ okay ọ bụ na ị bịarọ today you really miss something you really miss something okay thank you
Ụmụnne m, ọ bụ ebe a ka a na-eri na-aṅụ. Ị nee anya, ị ga-afụgasị nri dị iche iche. Ị ga-afụ ma rice o, ma semo, ma ofe egwusi, ofe onugbo, nwee ife ị gaghị afụ here. Mm? So ọ na-eme eme na-akpọtụ akpọtụ. Ihe a abụrọ obere ihe. Ikeji 2025 ọ tọgbuola onwe ya. unu nepe anya na unu ga-afụgoro m asị m na ka m gatachi ọta ka m wee nwee ike inweta ume m ji esekwa ihe onyonyo ndị nke ọzọ ka unu wee na-ekiri ọkachasị ụmụnne m ndị na-abatarọ Ikeji 2025 ka unu na-ekiri ya ebe ọwụna unu nọ. Inugo o? So right now guys, anyị chọrọ ịjụ one or two persons ajụjụ ka ha kọwara anyị ihe a na-eme n'ụbọchị nke taata. Eh? I promise you we learn a lot of things. Hmm? For those of you that doesn't know our culture, right now you hear so many explanations from the elders. Even me self, I will also learn, okay? Maka na mmadụ anaghị amacha ife niile amacha. Alright, thank you guys. Okay, thank you for watching from the beginning to the end.

ọ taa ka anyị ji egburi ndị nna nna anyị ha ehi mana ọ wụhụ na ọ ya wụrịrị ehi i nwee ma ọkụkọ ma ewu nke ọwụna aka gị ruru taa ka eji egburi ha ihe ọ bụla i nwere ihe egbu ọ ihe na-eji akpọ ya oye egbugbu ụnyaahụ eke odu Ikeji

mana ụnyaahụ wụ eke ee, ka a na-ekwu na ọ na-ebido maka ọ ije ya eke i wee gotecha ihe ị bịa taa wụ oye ehe emecha oye i jezie ahọ emecha ahọ i je nkwọ Ee, ịma ndị Igbo Igbo na-akpọ ya afọ mana anyị nwa n'olu be anyị ya na-akpọ ya ahọ Okay. Okay.
Daalụ hinne maka nkọwa gị. Last year, Ikeji 2024, enwetụrụ misunderstanding, misunderstanding. So, ama m wee

Okay. amụrụ onye na-ego president emeritus ndị awa general assembly chairman APU Obaya branch oke ekwe nke mbụ nke ndị izuọ yes Okay.
Maazị daalụ hinne Ndewo. maka nkọwa gị. Yes. Okay. yes ihe na-eme n'ụwa taa wụ 24th day of April 2025 taa wụ oye egbugbu taa ka a karịa taa ka emekwere na ya Okay. mgbe ị na-anya ebe ahụ mgbe ahụ ị ga-afụ mgbe a na-egbu ehi mgbe a na-atụ mmanya mgbe a na-aka nzu mgbe a na-awa ọjị Yes. a na-eme some incantations ịkpọkute nna nna nna anyị ha bụkwana onye hibere obodo a onye hibere obodo a bụ maazị izuọgụ Mgbokpo Ogbunukpo Akuma Nnachi all the way from amankwụ arụchukwu ọ bịa ebe a settle create ebe a as world bank housing estate as housing estate as a township o mechaa anaghachi be nna ya n'amankwụ hapụzie ndị ya ụmụ ya anyị biri anyị continue ebe ahụ ka anyị nọ taa so anyị nọ nọ nọ every april anyị celebrate ya Ikeji in respect of him akpọkuo ya ebe ọbụla ọ nọ akwanyere ya ugwu maka na ya nwa na-emekwara ya nna ya ya nwa na-emekwara ya nna ya ụmụnne ya na-emeri ya nna ya na ebe a na-akpọ amankwụ arụchukwu so mana arụchukwu na-eme Ikeji every September mgbe eji egwu ji egwupụtasị ji ka ha ji ya celebrate ya so Izuogu bịa ebe a bido mgbe eji akọ ji ya eme ya mgbe ejizi egwu ji ya anakwa ụmụnne ya bịa soro ha mee nke be nna ya Okay. ọ ka Ikeji siri bido so we celebrate april during farming period while Arochukwu our central home celebrate september

okay maazị na nkọwa gị a na o nwere ihe na-abụ ikwugodoro chọọ ka ikiri egodi ma ndị na-ekiri video okay maazị ya bụ na Arochukwu na Abia State na Arondizuogu nwere common o nwere common thing yes ị garuo na A- Arochukwu Abia State e nwere so many communities or towns that make made Aro- Arochukwu otu a ị bịa na Ndizuogu taa e nwere about 21 towns Akeme Ogbuonyeọma ndị Awa ndị Uche ndị Adịma and so on and so forth that made up for Arondizuogu yeah. so ma no one single person created this community that Izuogu Mgbokpo Ogbunukpo Akuma Nnachi ofu nne ji ya na njọkụ ofu nne ji ya na imoko ndị a na-akpọ ndị imoko taa Yes. is a single person mụsara ebe ahụ njọkụ is a single person so mgbe ọ bịara obodo a kpara ego through cocoa palm oil palm kernel oil o ji create ya all these communities now he go back to Arochukwu kpọrọ ụmụnne ya ndị tọrọ ya ma ndị ọ tọrọ kpọpụta ha ka ha soro ya bịa ribe ihe dị n'obodo a na ego dị n'obodo a So April ha emee Ikeji respectie their father before they go into farm. Yes.
Then September they will now go to Arochukwu to celebrate with their brothers. And Izuogu e nighị ya n'obodo a, na Arochukwu ka e ni ya be nna ya, na Amankwu. Wow. So otu a ka esi na-eme ya generation to generation generation to o wee ruo anyị n'aka anyị na-emekwa ya and then ebe a ka a na-aka ikeji Yeah. ebe a ka a na-eme ikeji e wee gbasawazie o now other parents na-eme Ikeji na Ndizuogu ndị ọbụla na-egbuiri nna ha like mụnwa from uche onye kindred egbuigworo m nna m ewu this morning before ọ bịara ebe a nke a zi anyị bịara ume egbu wụ nke nna anyị Izuogu Eh? then ọzọ dị ka ibi bụ dịka ihe ị jụ Yes. Arochukwu dị na Abia Mhm. ha nwere so many ezes so many traditional rulers that made up Arochukwu Okay. then when you go to Arochukwu e nwere eze dị iche iche Yes. ị bịakwa na Ndizuogu e nwere eze dị iche iche Okay. e nwere eze Awa Izuogu eze Akeme eze ndị Aniche eze ndị Ogbuonyeọma Aro Amuro Aro Umuduru and so on and so forth then ị bịakwa na eze ndị anyị ihe na-achị Ndizuogu taa wụ 11 traditional rulers and the 11 traditional rulers and their headquarters is here Okay. Iheme Izuọgụ si ebe a naa Okay. ebe a ka e nyere ya autonomous Uche Izuọgụ 1982 Uh-huh. ebe a ka e nyere ya autonomous after Justice Ojiako commission of inquiry Eh? nke Eh, 1982 a grantịa Uche autonomous ọ naa then 1996 e nyere ndị Iheme autonomous ha naa nwee eze then from ndị Iheme Ogbuonyeọma ha nwee eze Akeme nwee eze Akụnwanta ha nwee eze Akụnwanta Iheme n'ọtọ Akụnwanta niile nke eh? mana eze niile ahụ isi obi ha bụ ebe a ebe a ka ha siri pụọ Okay. Eh? Ehe, ebe a ka ha siri pụọ ma onye kwere na ma onye ekweghị this is their headquarters Yeah. maka na eze nke anyị o jiri dị iche wụrụ eze Arọndizuọgụ general wụ na ọ nọ n'oche maazị izuọgụ o nweghị eze ọzọ na ndị izuọgụ nọ n'oche maazị izuọgụ karịa his royal majesty Eze Oliver Mbadiwe Dike the third, tenth monarch of Arọndizuọgụ Royal Dynasty. Ọ bụ ihe nyere ya that name. Oche ọ nọ na ya ma mkpọ o ji taa wụ mkpọ nke nna anyị Izuọgụ. O nweghị eze ọzọ nwere ya na ndị Izuọgụ.
Okay maazị ị sị n'oge maazị Izuọgụ nwụrụ na e nighị ya n'obodo a, biko ị nwere ike ịkọwatara anyị kedu ebe e niri ya? ka anyị maragodo Maazị Izuọgụ mgbe o merela okenye ọ naghachiri be nna ya dịka ndị okenye mgbe ahụ si eme jee biri be nna ya Ọ ebe ahụ kwere ka o sitere nara mana mgbe ọ nwụrụ e nie ya na be nna ya Amankwụ grave ya dị today ejebe onwu oke na Amankwụ then nwa ya nwoke dịka o siri kee unu maka onye ọ handịrị over authority as far as Arọndizuọgụ is concerned bụ ndị awa awa ka o kere ekpe to be in charge of everything cultural activities otherwise as far as ndị Izuọgụ is concerned so awa have to come and learn chịbakwa otu nna ya si chị na control kwa other things then after awa awa mekwara okenye naghachikwa arọ nwụọkwa eliekwa ya by the side of his father then nwa nke ya bụ Okoronkwọ Awa sikwa Arọchukwu bịa continue kwa ebe awa kwụsị after Okoronkwọ Awa Oti Okoronkwọ came after Oti Okoronkwọ Dike eh, Dike Oti came in ee Dikeoti bụ onye mụtara His Royal Majesty eze John Anyaọgụ Dike our late eze eze dị ọha mma then sọsọ ya n'ime ndị a niile from Izuọgụ sọsọ Dikeoti bụ onye nara Arọchukwu buru oche nna ya buru mkpa ya buru everything nọta bilizie n'obodo a sọsọ ya bụ onye nwụrụ n'obodo e nie ya n'obodo a i ruo n'azụ ebe a na na ị ga-afụ the grave after now we go and show you sọsọ ya from izuọgụ ihe niile ọ mụrụ ma nwoke ma nwaanyị sọsọ Dikeoti nna John dike mụtara Oliver dike ka e niri na ndị izuọgụ na-ekwede grave ebe enu e mechakwa unu ga-eje hụ ya eh? Okay. of 18 something Eh? Eh, then ọ chịchaa na John Dike chịa nwa ya nwoke na-achịkwa taa so ebe a ka ihe niile na-eme ee ee, so ọ ihe m ji kọwara ụnụ ya otu ahụ e siri nwee eze Arọ Ee. ka e siri nwee eze ndị Izuọgụ ị nwere ike ịkpọ eze Ejezie Izuọgụ eze Akeme eze whatever mana when you say eze ndị Izuọgụ Yes. you are talking of isi obi Izuọgụ being Oliver Mbadiwe Dike the top no other Okay. eh? And we will meet at uh, Produce Square n'ihu be na ụmụ ụka agha that is produce afọ ndị awa tomorrow bụ afọ anyị azụọ m ndị mmọnwụ ga-apụsi echi ma old masquerade ma new masquerade a zụchaa ndị awa nwanne echi anyị agbada ndị Adịmọha next community anyị azụọ Nkwọ ndị Adịmọha bie next day anyị anaghị eke ịkpa ọcha side Ụmụnze ga ebe a ka anyị ga-finalize ya Okay. Eh, Monday anyị ezubezie ike Okay. Eh, ndewo Mara ile maazị nsogbu adị- Ime nsogbu adị- Chi gọzie gị. nsogbu adịghị jisiri ike unu achọkwana okwu o nwee ndị chọrọ unu okwu mee ka ndị nwoke nọ enu mara Eh, we are there to protect you people. Okay, ma'am. Ị nụ? Ah, jisiri ike This is the arrival of Maazị Mmadụka Okori. Ọ batago n'obi Izuọgụ nnọọ maazị.

Okay guys, this is the arrival of Ichoku Agoro all the way from Anambra State. Omo, today na today. No be small occasion o. Ichoku Agoro, you are highly welcome. Keep watching. Isi ahụrụ kọrọ mgbu

ebe mpochi ọhụrụ a na-eme eze ma onye ọ chị eze mana ya ji dimkpa asaa ma ọ yiri dike na mba kwụrụ yes ọ baghị ụlọ ikpe ya arụsị ebe chukwu nọ ọ ihe kwuru ka a na-eme omenala anaghị ana ana nọgidekwenụ nọgidekwenụ

ụwa m ụwa ịsa mbudo ụwa ka mmalị ndị Izuogu n'ileba obodo ọnụnwa asọgbugokwe n'onwe ya obodo ọnụnwa asọgbugokwe n'onwe ya Izuogu unu nwere ibe unu na-eme omenala emesi ya ike naanị ka unu ji jisie ya ike

eze si n'ọba nzu ọ bụ oke ụlọ ụtụtụ emetụ nzu aka ebegide mere ngọcha ụbọchị metụ nzu aka ka ihe ọma batawa ụmụ Izuogu ndị nọ na mba ha ga-agbatawa ego ha ga-enwere ihe ọma progress ga-adịrị ya ọgbara ya dịrị adịrị unu mma ụmụ Izuogu ndị jere ije nri ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị jere mba igbugbu ya

Igwe anyị na-eme ọfụma na Igwe Izuogu na-eme ọfụma Izuogu ọgbọ iri n'ike na mba gariya maka na obi ọwụ n'isi onye ọbụna abịala ebe ibe anyị na-ekwu

Maazị daalụ hinne, ehihie ọma. Maazị biko ị nwere ike ịgwatụ anyị onye ị bụ ka m marakwanụ afa gị? Um, my name wụ Honorable President General ndị Njọkụ ijiji a na-esoro ma nwa na ndị Izuogu wụrụkwa aka ji ọhọ na obi eze a wụrụ Second in Command na obi eze

n'ezie Okay. Ah, onye ọbụla nwesịrị ihe ọ ga-egbu ma ndị na-egburu nna nna ha ma ndị na-egburu Chineke ha ma ndị na-egburu ihe niile onye ọbụla pụtasị ezi ọfọ karụziri isi n'isi karụzi onye narụzi omebe nke a so onye si na ebe a na-ahapụ kịta anyị anabazie na ụlọ anyị niile dị iche iche ga-ebidokwazie mekwazie nke ime ụlọ Okay. Yes. Okay.
Okay. Daalụ hinne maazị maka inye anyị ohere ịjụ gị ajụjụ maazị biko eh, ọ bụrụ na like na eze anọrọ nso na ya wụ Ikeji eruwe ị nwere ike ị nwere ike ịhaziri ya ihe em ahụ m aka ji ọfọ em ihe ọwụla a ga-eme n'obi eze eze ga-anọ ya present but like enwekwa na o nwe o nwe ka o si dị Em, na o nwezie na o nwe- o nwezie na o nwe ka o si mee anyị ji amakwa but na usoro iwu eze ga-anọ ya with ndị aka ji ọfọ ya enweghị ike mee ihe niile ọ gaghị na order ọ ka e si eme ya. Okay, daalụ hinne. Daalụ.
Okay, biko, enwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị na-ekiri vidio m ma ndị na-amabeghị ihe omenala bụ o nwe ihe ị nwere ike ịgwa ọha na eze na-ekiri vidio m? Em, ihe m nwere ike ịgwa ọhaneze na-ekiri vidio a wụ na o nweghị ihe dịka omenala omenala wụ isi because a na-ahapụ isi aka agba ọrịọm am iwu ọchị ya ị hụ na ji esoro n'ala ji i tinye n'ala ọ ga-ele ule ahụ o putekwa ọzọ o nwere ike ọ bụzi size ahụ o nyere gị mgbe i tinye n'ala ka ọ ga-enye gị na-aka iwu mmadụ dụ so na no matter whatever ihe a na-asị ụka ụka dị mma but na o nwere onye ji ahụ na-ekpezi ụka ka o chefuo omenala be nna ya because na omenala tọrọ ụka ụka bịara abịa ụka bụ ihe ndị ọcha wetara anyị mana onye na-emezi omenala ọ na-eme ya n'ụzọ gịnị kwụ ọtọ ọ ihe m na-enye ndị mmadụ advice na ọzọ dịka ị bịa n'ime Ikeji anyị na-eme Ikeji ndị Izuogu ihe anyị ji akpọkọ ndị ọyị onye bụ mgbe anyị ji eleta ndị ọyị wee wee karịa karịa mmadụ niile onye ọbụla bịara Ikeji ya eji enwe aṅụrị mesie ọ na-asị kee mgbe Ikeji ahụ kwụọ so ihe mere Ikeji ndị Izuogu so ọ ihe nna nna nna anyị ha mere ọ gaghị abịa na nke anyị nyụọ ọkụ ị ghọta maka onye mere ihe nna ya mere ọ bụrọ arụ Mba, na ọ bụrọ arụ. Okay. Daalụ nne maazị, daalụ nne. Chukwu gọzie gị. Okay. Thank you. ekpere m na-ekpekwere unu nwa unu nwa wụ ndị na-akọva anyị anyị si na ụkwụ unu ji bịa ụkwụ unu ji eji wee naa ya aka ya mma Ee, anyị na-ekpere unu unu wụ ụmụ nwaanyị because na nwaanyị ọbụla na-ekpe ekpere ka ọ baa na be di ekpere na-ekpe n'isi unu wụ na na unu ga-anụta di wu di unu di unu ama nta afụ di ga-eleta unu anya ị ma na o nwere ihe wu di o nwere ihe wu di nwee ihe wu nwaanyị unu ji anụta di so atụ